Фӏэхъус гуапэ фызох къыдэплъ псоми. Псори ди япэкӏэщ жыхуиӏэ нэтыным и чэзу къыдэкӏыгъуэр ди гуапэу фи пащхьэ къыдолъхьэр. Нобэ ди япэ хьэщӏэр Сокуров Александр и мастерскойр къэзыуха Хьэмыкъуэ Олегщ. Олег, уи махуэ фӏыуэ, япэрауэ Тхьэм уигъэпсэу бжызоӏэ, нобэ зэман къэбгъуэту укъызэреблэгъам щхьэкӏэ си япэ упщӏэр моду зэрыщытыр. Сокуров Александр мастерской къызэӏуихауэ студент иригъэджэну къищтэу щыпщӏам щыгъуэ, абы и дей укӏуэу уи зэфӏэкӏ уеплъыну занщӏэу утегушхуа?
Апхуэдэ хъыбар сэ къыщысӏэрыхьам шэч хэмылъу занщӏу гугъэ сщӏауэ щытащ, абы сыщӏэтӏысхьу седжарэт жысӏэу. А зэманым фи каналым сыщылажьэт. Ауэ дауэ мыхъуми, апхуэдэ цӏыхушхуэ къыщыкӏуэкӏэ, апхуэдэ цӏыху губзыгъэ къыщыкӏуэкӏэ абы Апхуэдэ хуитыныгъэ абы и дей ущеджэну къыщатакӏэ, ар къыумыгъэсэбэпу, къыумыгъэсэбэпынкӏэ мыхъуну сэ къэслъытэщ абыми икӏи лэжьапӏэм сыӏукӏыжщ абыми икӏи сыщӏэтӏысхьауэ щытащ. Дуней псом къыщацӏыху кинорежиссёрым и нэӏэ къыптету илъэс зыбжанэкӏэ уи щӏэныгъэр ебгъэфӏэкӏуэну удэлэжьэныр ар дауикӏ насыпышхуэщ. Абы теухуауэ, абы узэдэлэжьам теухуауэ сыт хуэдэ гукъэкӏыжхэр уиӏэ? Дыщыщӏэтӏысхьэм
гукъинэжу экзамен куэд дагъэтауэ щытащ. Япэщӏыкӏэ литературэм, гъуазджэм, культурэм зэрыхэтщӏыкӏым теухуауэ экзамен, апхуэдэ упщӏэ гуэрхэр къыдату экзамен ттауэ щытащ. Адэкӏэ Утыкум уиту зэрызыпӏыгъыф теухуауэ, узэрыпсэлъэф, тхылъ укъызэреджэф, усэ укъызэреджэф, апхуэдэхэм дыхагъэтауэ щытащ. Ещанэ туру зы темэ гуэр къуатрэ абы утетхыхьын хуейуэ, киносценарий хуэдэу пщӏыуэ. Абдей зы зэман гуэр къуат, сыхьэт-сыхьэтитӏи а темищ къуатам теухуауэ киносценарий птхыуэ абы псынщӏэу узэрыгупсысэр, а къыхэпха ӏэщӏагъэм ухуэкӏуэнрэ ухуэмыкӏуэнрэ абы нэхъ къыхэщу апхуэдэу лэжьыгъэ гуэрхэр къыдатри ари дагъэзэщӏауэ щытащ. Япэ дыдэу дыщыкӏуам щыгъуэ Сокуров Александрым къыджиӏауэ щытащ, Сэ си фильмхэм фемыплъ, сэ си гъуэгум фэри фыкъытемыувэ, Фэ езым щхьэж зы гъуэгу зырыз фиӏэжщ, абыми икӏи абы фызэрытетыным яужь фит, жери ар япэ дыдэу къыджиӏауэ щытащ. Абы къыщынэмыщӏауэ, езым и ӏэщӏагъэм зэрыхищӏыкӏым теухуауэ и ӏэзагъыр къыдбгъэдилъхьэну арат къыщӏэкӏуари, ар хузэфӏэкӏауэ Къыдбгъэдилъхьэну хузэфӏэкӏауэ къыдолъытэ, адэкӏэ дэ ар зедгъэужьыну, ар ипэкӏэ дгъэкӏуэтэну апхуэдэ къалэнуращ ди пщэм дэтлъхьэжари, ари тхузэфӏэкӏын Тхьэм ищӏ. Цӏыху губзыгъэщ и ӏэщӏагъэм нэхъ ищхьэ дыдэу уз, уздынэсын хуейм нэсауэ апхуэдэ цӏыхуу сэ къызолъытэ, сыт и лъэныкъуэкӏи кинор. Искусствэу дунейм тетыр щызэхыхьэж зы ӏэщӏагъэуращи, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи ӏэзагъым нэхъ ищхьэ дыдэм нэсауэ апхуэдэ цӏыхущи, абы уридэлэжьэныр, абы и гъусэу ущысу упсэлъэныр, ар уасэ зимыӏэщ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ, ар илъэситхукӏэ дэ ди нэгу щӏэкӏащи. Дрогуфӏэ, дропагэ, и хьэл-щэн нэхъыфӏ дыдэу, нэхъ ин дыдэу абы хэлъу сэ къэслъытэр цӏыхум хуиӏэ фӏылъагъуныгъэращ, сыт хуэдэ лъэпкъ ирехъу, сыт хуэдэ ныбжь ирехъу, зэрыжыпӏэнщи, цӏыхуу хъуар псори и зэхуэдэщ, къищынэмыщӏауэ, мис Урысейм дис лъэпкъыу хъуар псорикӏи, езым и лъэпкъыу ебж, езым сыт щыгъуи и зэрыригъэфӏэкӏуэн, и хузэфӏэкӏ хузэфӏэкӏ абыхэм зэрахуищӏэн, аращ и къалэн нэхъыщхьэу езыми къилъытэжыр, сызэреплъымкӏэ. А курсым уеджэхункӏэ кино дапщэ бгъэхьэзырыну плъэкӏа? Сэ си щхьэкӏэ илъэс къэсыхукӏэ курсовой зырыз тетхын хуейуэ апхуэдэ къалэн къытхуагъэувати, илъэс къэсыхукӏэ зы фильм тесхащ, нэхъыбэ тезыхаи ди курсым щӏэсщ. нэхъ етауэ, нэхъ я гур хыхьауэ, ауэ сэ, сэ сыкъапщтэмэ, зы лэжьыгъэр си щхьэм къитӏысхьауэ щытмэ, ар екӏурэ ещхьу и кӏэм нэзмыгъэсауэ нэгъуэщӏ лэжьыгъэм сызэрымыӏэбэфрауэ къыщӏэкӏынщ. А илъэситхум фильмитхур Тесхауэ апхуэдэу щытщ.
Иджыпсту интернетым ӏейуэ цӏыхум я гум дыхьауэ, цӏыху мин бжыгъэ еплъауэ, цӏыху куэд къыпэджэжу Нарт хэку жиӏэу зыфӏэпща киноращ. А кинор тепхын хуей щӏэхъуар, а кином гупсысэ хэплъхьар, а киномкӏэ жыпӏэну узыхуеяр сытыт?
Сэ жысӏэфынур зыщ, а фильмыр ди лъэпкъым нобэрей щытыкӏэм и сурэт тесхыфауэ щытмэ, къэзгъэлъэгъуэфауэ щытмэ, арауэ къыщӏэкӏынщ нэхъыщхьэ дыдэу псом нэхъапэу щӏалэгъуалэм, щӏалэгъуалэм я дуней еплъыкӏэ, я дуней тетыкӏэ зэгупсысхьэр. Апхуэдэу зы сурэт гуэр хуэхъуауэ щытмэ, си гуапэщ. Сэ икъукӏэ сигъэпӏейтейт а. Упщӏэхэм тезмыхыу схузэфӏэмыкӏауэращ. Фӏэкъузэпщи,

Тепхахэм щыщу зыщ тлъэгъуар ар нарт хэкура? Адрей кинохэм зытеухуар дымыщӏэми уэ тӏэкӏу кӏэщӏу щыгъуазэ дыпщӏауэ щытатэмэ ди гуапэ хъунут. Япэ дыдэу
Сокуров Александр къыщыкӏуам щыгъуэ къыджиӏауэ щытащ, Фи лъэпкъыр фӏыуэ флъагъу, фи лъэпкъым и ӏуэху зэрывгъэкӏуэтэн иужь фит, фэ фымыгъэкӏуатэмэ нэгъуэщӏ къакӏуэу абы и ӏуэху зримыхуэнкӏэ мэхъу, жери. Сэ си щхьэкӏэ сыкъапщтэу щытымэ, адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа тесхакъым фильм абы сызэрыщӏэсрэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытымэ, ар сэ си бзэщ, ар сэ нэхъ къызгуроӏуэ, абыкӏэ нэхъ согупсысэ къапщтэу щытымэ. Аращи, абы зы гупсысэ гъэщӏэгъуэн нэгъуэщӏ хэлъу сэ схужыӏэнукъым. Си бзэщи абыкӏэ тесха. Мис иужьрейуэ дипломым фильм тесхар Древняя Грецием и драматург Софокл и Антигонэращ. Ар адыгэбзэкӏэ тесхащ, дакъикъэ тӏощӏрэ хырэ мэхъу. Комиссием едгъэлъэгъуащ гуапэу Псалъэ гуапэ абы трыжаӏыхьащ, ягу ирихьауэ къызжаӏащ, абы нэхъ псалъэ дахэ нэгъуэщӏым зыми къызжиӏэфыну къыщӏэкӏынтэ. Кинофестиваль зыбжанэм укӏуэну пхузэфӏэкӏащ ар, Тарковскэр и цӏэр зезыхьэрами, ар Канн щыӏэ фестивалрами, ар Мэз- Мэзкуу щыӏэ Туморроу фестивалрами. Уэ зыбужьын щхьэкӏэ, уи щӏэныгъэм хэбгъэхъуэн щхьэкӏэ, дауикӏ, псалъэм папщӏэ, дуней псор щызэхуэс кинофестиваль, Канным щыӏэ кинофестивалым ущыкӏуакӏэ, ар икъукӏэ сэбэп пхуэхуа хъунщ. Дауикӏ, а фестивалышхуэ щыплъагъум дей абы дунейм цӏыхуу тету хъуар щызрихьэлӏэ щӏыпӏуращ. Ари а къомыр щыплъэгъуам дей цӏыхум я бизнес щӏыкӏэр плъэгъуа иужь, кином зэрыбгъэдыхьэ ӏуэхухэр плъэгъуа иужь, дауикӏ, ар уигу къимынэу, абы зы губзыгъагъэ гуэр къыхомыхыуи хъукъым. Пэжщ, ар плъэгъуа нэужь уи къэухьым занщӏэу нэхъ зэрызиубгъур, абы щыгъуэми дунейр япэм ину къыпщыхъуу, уздылъэмыӏэсыну къыпщыхъуу щытар занщӏэу цӏыкӏу зэрыхъур. Мис жыжьэкъым, зыщӏыпӏэ мис дэ ди дей фильм щытетхауэ щытмэ, Сыхьэтитӏым и кӏуэцӏым а фестивальми унэсынущи, нэгъуэщӏ фестивальхэми укӏуэжыну апхуэдэу зэмани къыпхудэхуэнущ. Пэж дунейр нэхъ псынщӏэу хъуащ, нэхъ зекӏуэгъуафӏэ хъуащ. Уздэщыӏэ щӏыпӏэм зыри емылъытауэ къапщу щытмэ, апхуэдэу къэнауэ жыпӏэ хъунущи, а Абы хуитыныгъэ къуитыр зэромыгъэкӏуэдын иужь уитын хуейуэращ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ. Нетӏэ къызэрыхэбгъэщащи, ди телевидением щылэжьауэ щыта илъэс зыбжанэкӏэ. Абы щыгъуэ Гъэунэ Борис и рассказымкӏэ зы художественный фильм тепхауэ щыта. Дауикӏэ, а фильмыр тепхын хуей щӏэхъуар зэрытепхауэ щытар пщӏэж хъунщ.
Дауикӏ, дауикӏ, ар уигу къимынэжынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Сэлисэт Хьэгъундокъуэр абы щыгъуэ сценариемкӏэ къыздэӏэпыкъуауэ щытащ. Ину фӏыщӏэ хузощӏ. Модкӏэ Гъэунэ Бориси гуапэу фильмым еплъа иужькӏэ къыдбгъэдыхьэри, Фэ къытхуэвмыщӏа щыӏэкъым, жиӏэу апхуэдэу и гуапэ дыдэ хъуауэ, Модэ Кенжэ зал псо Щӏэсу фильмыр къэдгъэлъэгъуэжауэ щытащ, ӏейуэ гуапэу а фильмым еплъауэ щытащ цӏыхухэр. Адэкӏэ уи мурадхэм и гугъу пщӏыуэ щытмэ, иджыблагъэ илъэсхэм кинофестиваль гуэр укӏуэнуи сыщӏэрэ лэжьапӏэ уувыну сыт хуэдэ мурадхэр уиӏэ? Семышыжу жысӏэныр зыщ абы теухуауэ. Фильм Къэбэрдей-Балъкъэрым щытетхыу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щытетха фильмыр дунейпсо утыкум итхьэфу, абы Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэ къыщыдгъэӏуфу. Ауэ сытми, а, мис мыдэ мыр модэ къикӏащ жаӏэу, моуэ нэ лейкӏэ, нэ ӏейкӏэ къыдэмыплъу щэ. Мо, мобы, мо, мо республикэ цӏыкӏум щытраха кином и фӏагъым еплъ, абы и лъагагъыу, и гупсысэ лъагагъым еплъ, жаӏэу мис апхуэдэу, абы къеплъыну цӏыхухэр сыхуейщ дуней псом ар зылъагъунухэм. Абыкӏэ апхуэдэу пщӏын щхьэкӏэ дауикӏ лэжьыгъэшхуэ ебгъэкӏуэкӏын хуейщ. Дауикӏ цӏыху закъуэ къарукӏэ ар пхуэмыщӏыну ӏуэхущ. Абы къикӏыр зыщ, цӏыхубэр, ис, мыдей Къэбэрдей-Балъкъэрым ис цӏыхубэр зэхыхьэу, абы зи ӏуэху хэлъхьэр, абы зи зэфӏэкӏ хэлъхьэр зэхыхьэу а ӏуэхур адэкӏэ ягъэкӏуэтэнуращи, Тхьэм апхуэдэ къару къыдит. Сыт нэгъуэщӏ схужыӏэныр? Дэ ди ди лъэныкъуэкӏэ дэ тхузэфӏэкӏ къэдмыгъэнэну апхуэдэ гугъэ сиӏэщ икӏи а лъэныкъуэмкӏэ длэжьэну къыщӏэкӏынщ дяпэкӏэ. Зэрытщӏэмкӏэ, фи дипломхэр къыфэзытыжари ди республикэм и ӏэтащхьэ Кӏуэкӏуэ Александрщ. Абы иужькӏи щхьэхуэу фригъэблагъэщ абыжми, фи курсыр къэзыуха студентхэми хуэза а зэӏущӏэхэм щыгъуэ сыт зэжефӏахэр. Мис а иджысту сызытепсэлъыхьахэра къыщӏэкӏынщ, япэ дыдэу ди упщӏэу дызэрепсэлъауэ щытари, республикэм и ӏэтащхьэр гуапэу дыкъригъэблэгъащ, жытӏэхэм ядэӏуащ, абдей министр хъуми сэ сщӏэ, нэгъуэщӏ къулыкъущӏэ сыт щысахэм дэ ди ӏуэхур зэрыдэкӏын, дэ ди ӏуэхур нэхъ дахэ зэрыхъун унафэхэр яхуищӏауэ апхуэдэу дыкъыщӏигъэкӏыжащ. Япэ зыхуэзэгъуэкӏэ дызэгурыӏуауэ жыпӏэ хъунущ, адэкӏэ ӏуэхур зэрыкӏуатэми деплъынщ, дыгугъэнщ, фӏым дыщыгугъынщ.
Тумэхэ Аслъэн дыщэкӏ ӏэщэм йолэжьыр. Аслъэн, уи махуэ фӏыуэ, си япэ упщӏэр зытеухуар япэу щхьэ мис мы ӏуэхум ухыхьэн хуей хъуат, сыт абы укъыхуезыджар? Сыщыцӏыкӏуам дей къыщӏэздзэжу щытмэ, япэу сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ сурэт щӏыным ӏейуэ сыдихьэхыу щыта, зэрыжысӏэнкӏи, зы тхылъымпӏэ напэ зэрыхуаӏуэу нэщӏу щызгъэтынкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Ауэрэ хуэмурэ художественнэ еджапӏэм сыщӏагъэтӏысхьа, илъэситхукӏэ сыщыхуеджа абы. Егъэджакӏуэ хъарзынэхьэри диӏэу куэди къыдбгъэдалъхьащ, куэди къыдагъэщӏащ. Апхуэдэу къекӏуэкӏа адэкӏэ школыр къыщызухым ирихьэлӏэу тӏэкӏуи зэныкъуэкъуныгъэ ди анэмрэ дэрэ ди зэхуакум тӏэкӏу зэныкъуэкъуныгъэ къыдэкӏа. Сэ мыарэзыуи аратэм, сэ Сурэтыщӏэщӏагъэмкӏэ зыгуэр къыпхуэлэжьыну пӏэрэт, уи щхьэр пхуэпӏыжыну пӏэрэт? Сэ абы сегупсыст. Военнэ, мис абыхэм сехъуапсу, военнэхэм сехъуапсу щыт. Абымкӏи псори тэмэм хъунущ, жаӏэурэ сытрагъэгушхуэн щӏадзэри университетым сщӏэтӏысхьауэ щыта апхуэдэу. Пэжыр бжесӏэнщи, университетым сыщыщӏэтӏысхьам щыгъуэ, ӏэщэ-фащэми, елэжьу зыгуэри Пэж дыдэу щыхэсщӏыкӏтэкъым. Сурэтыщӏу дыхуеджэурэ етӏуанэ гъэм щыщӏэдзауэ мис мы ӏэщэ-фащэхэм нэхъ етауэ зыгуэрурэ абы дыхуэрагъаджэу щӏадзати, абдей нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэныж хъури. Сурэт щӏыни къэзгъэнакъым, ауэ ӏэщэ-фащэм нэхъ етауэ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэну седжэу мис апхуэдэу. Иджыпсту сыт хуэдэ ӏэрыкӏ е къамэ е ӏэщэ-фащэ узэлэжьыр?
Иджыпсту еджапӏэр къэзуха нэужькӏэмэ, Залым, Тумэ Залым си къуэш нэхъыжьурэ абы мастерскойм сыкъригъэблэгъа. Махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу иджыри къэс седжэу къызолъытэ. Махуэ къэскӏэмэ, нэхъ гъуэзэджэу зыкъом къасщӏурэ мис апхуэдэу къызбгъэдэтщ, ину сыхуэарэзыщ. Лэжьыгъэ куэди сегъэлъагъу, абы сыкӏэлъыплъурэ мис а здынэсахэм снэсыну си мураду секӏуэкӏыурэ. Иджыблагъэ Урысейм и сурэтыщӏхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьа, дауикӏ апхуэдэ зэгухьэныгъэм ухыхьэфын папщӏэ лэжьыгъэ гуэр блэжьын хуей хъун? Сыт абы ухэн щхьэкӏэ пщӏахэр? Япэрауэ, выставкэхэм ухэтын хуейт, республикэхэм щыбгъэлъэгъуэн хуейт, Зональнэ выставкэ жыхуиӏэм абыхэми зэ-тӏэу ухэтын хуейуэ щыт. Абымкӏи абыи щызгъэлъэгъуащ лэжьыгъэ национальнэ теухуаурэ зэмылӏэужьыгъуэ зыкъом хъууэрэ бгъэлъэгъуэн хуейт абымкӏи. Лэжьыгъэ зыкъоми дгъэлъэгъуащ къамэ жыпӏэми, адыгэсэ жыпӏэми, хьэпщыкъу, адыгэхэм хьэпщыкъу гъуаплъэм хэщӏыкӏауэ яӏэу щыта, мис абыхэми солэжь, мис ахэри дгъэлъэгъуащ. Яфӏэгъэщӏэгъуэну еплъащ псори ди Союзым и нэхъыщхьэ, республикэм и нэхъыщхьэ Темыркъан Геннадий икъукӏэ сэбэпышхуэ къысхуэхъуащ. Ари ипэкӏэ сызэрекъур илъэгъуа къыщӏэкӏын, сщӏэкъым, къыздэӏэпыкъуащ икӏи псори зэрыщытын хуейм хуэдэу къызгуригъэӏуа лэжьыгъэ дгъэлъэгъуахэри мис мыбдежщ. Нтӏэ, къащтэ абы жыпӏи тӏэкӏу итхэм къытхутепсэлъыхь а Сыт къызыхэщӏыкӏар сщӏэкъым, езы ӏысыр, ар. Мыр адыгэсэ. Адыгэсэ. Дяпэм ди адыгэхэм мыпхуэдэ сэ формэ зэрахьэу щыта материалхэр къызыхащӏыкӏахэр. Тӏэкӏу нэгъуэщӏ зыгуэру, пхъэр нэгъуэщӏу щытауэ къыщӏэкӏыну, дыжьыни хэту щытащ абыхэм ящӏхэм, Дамаск жыхуиӏэм абыи Къыхащӏыкӏыу щыта Дамаскыр сэ тхьэмпэр псалъэм папщӏэ ди республикэм щӏэлыщып лӏисщ. Хьэщхъуэжь Арсен жыпӏэми, Джэтэжьей Анзор, Кӏэрэф Тембулат абыхэм хъарзыну ящӏ, абыхэм и дей къыщызощтэ, сызыхуей формэр изотри, абыхэм я дей къыщызощтри адэкӏэ. И къухэр сэ сощӏыж, пхъэхэр заказывэт сщӏыурэ зэмылӏэужьыгъуэу къызоӏух мысауэдурэ. Адэкӏэ сэмпӏалъэр, сэмпӏалъэри фэкӏэ щӏащ, фэ дыдэкӏэ щӏащ, и фӏэдзапӏэхэр зэрыщтам хуэдэурэ тхылъхэм зэритыр къызэрагъуэтыжа унагъуэ къэс хэти къигъуэтыжаурэ хьэпшыпжьи иӏэщ, тхыпхъэ хэтхэр абыхэми укӏэлъоплъыж, формэхэм укӏэлъоплъыжри ар щыпщӏым дей удихьэхыу зэращӏу щытар уи нэгум къыщӏыхьа хуэдэу Уолэжь абы гъэщӏэгъуэн ӏейуэ.
Адэкӏэ иджырикӏи сэм къыщынэмыщӏауэ нэхъ къыздихьэхыу сыщытыр. Гъуаплъэм къыхэщӏыкӏауэ мис моуэдэ хьэкъущыкъухэр яӏэу щыта япэм. Ди нэхъыжьхэм мис моуэдэхэр къуажэ къэс мы гъуаплъэм елэжьу, бронзэм елэжьу цӏыху дэсу щыта хьэкъущыкъухэр ящӏу. Мыр Хьэгъуэлӏыгъуэ хъуми сыт хъуми мы гъуаплъэр къытрагъэуву щыта ӏэнэм, мыбыкӏэ иришхыу щытащи, мис абы къагъуэтыж, мысауэдэ хьэпшыпхэ къагъуэтыжри, ахэри я тхыпхъэхэм уеплъа нэужькӏэмэ, къэкӏыгъэ тхыпхъэхэр хэтуращ зэмылӏэужьыгъуэурэ. Абыкӏи абыи удехьэх, аурэ уегупсысу щытмэ, уэри зыгуэр тӏэкӏуи хэбгъувэжурэ пщӏэ хъунущ, зэрыщыта дыдэм хуэдэу тепщӏыкӏыжуи хъунущ, Уэ сыт-тӏэ нэхъ къапщтэр, зэрыщыта дыдэм хуэдэу пщӏыжыра хьэмэрэ уэ езым уи гупсысэхэр хэплъхьэжыну нэхъ къэфпщӏыныр?
Уи гупсысэ хэплъхьэжми гъэщӏэгъуэн мэхъу, ауэ мыбы къызэрыпхуихуэр лэжьыгъэм уелэжьурэ уи щхьэм зыгуэрхэр къозэрыхь. Мыбдеж моуэ тӏэкӏунитӏэ щӏыпӏэкӏэ епшэкӏыжам дауэ хъуну пӏэрэт жыпӏэурэ мысауэдурэ уегупсысри, мысауэдэ тӏэкӏухэр щыхэбгъувэжым деж гъэщӏэгъуэн мэхъу. Ауэ тепщӏыкӏыжу щытми, зыри зэран яӏэкъым. Абыхэми хъарзынурэ ящӏу щытащ, егугъуу щытащ. Нэхъ гъэщӏэгъуэни мэхъу. Къамэр еджапӏэр къыщызухым дипломнэ лэжьыгъэу сщӏауэ щыта тхыпхъэхэр тхылъхэм сеплъаурэ япэм хьэпшыпыжь къагъуэтахэм къамэ яхэлъахэм ящыщурэ тхыпхъэхэм сакӏэлъыплъыжурэ къыхэсхащ. Иныкъуэхэм дежи сэ езым къэзгупсысаурэ хэтщ, иныкъуэхэм дежи зэрыщыта дыдэм хуэдэуи тесщӏыкӏа. формэхэр, ау къапщтэу щытымэ зэрыщытар мис мы формэ дыдэра, и къур хыв бжьакъуэм къыхэщӏыкӏа, мыдрейхэр дыжьыным къыхэщӏыкӏа, фэ дыдэ тебзауэ апхуэдэу щытура. Нэгъабэ псалъэм папщӏэ немыцым сызыщыӏам щыгъуэ Магдебург жыпӏэми, Мюнхен жыпӏэми я музейхэм сыщӏэтащ. Сурэтыщӏхэм я музейхэм выставкэ екӏуэкӏыу абыхэм сыщӏэтащ, сфӏэгъэщӏэгъуэну сеплъащ я лэжьэкӏэхэм, лэжьыгъэ ягъэлъагъуэхэр дыдейхэм къызэщхьэщидзым. Мис абыхэм зыхуэзгъадэурэ сыкӏэлъыплъащ, ювелирхэм я дей мастерскойм сыщӏыхьэурэ сеплъащ. Я лэжьыгъэр зэрелэжьыр, дэ дызэрелэжьымрэ абыхэм зэрелэжьымрэ зэтехуэу пӏэрэт жысӏэурэ мисауэдурэ зэзгъапщэурэ сфӏэгъэщӏэгъуэну сеплъащ. Иджы тӏэкӏу уи ӏэщӏагъэм дыдепсэлъыхьын нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ, ар къызыхэпщӏыкӏ материалхэм и гугъу дымыщӏу, уи формэхэм и гугъу дымыщӏу, уэ уи лэжьыгъэ блэжьым сыт нэхъ мыхьэнэ нэхъыщхьэу хэплъагъуэр? Ар мылъку къриблэжьынура, хьэмэ мылъкум къыщынэмыщӏауэ иджыри гупсысэ гуэр, хабзэ гуэр хэлъу сыт а дыщэкӏ ӏуэхум къызэщӏиубыдэу пщыхъур уэ езым?
Япэрауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, тӏэкӏуи зыгуэр къыумылэжьу, зыгуэру иджысту упсэуфынукъым, ауэ япэ дыдэу сэ изгъэщыну сызыхуейр мы адыгэ хьэпшыпым теухуауэ ущелэжьым деж, и удехьэх тхыпхъэхэм нетӏри жысӏащи, тхыпхъэхэм ущегупсысым деж, и куэдым урегъэгупсыс. Абымкӏи мис а тхыпхъэхэр зыгуэрхэр лэжьыгъэм хэтхэр ди лъэпкъым и къыщынэмыщӏауэ Урысеймкӏи дэнкӏэми мис ахэр ябгъэдэплъхьэу дэтхэнэ зы лъэпкъми тӏэ къэралми культурэ зырыз иӏэ, псоми иужь зэритыр ягъэлъэгъуэну, ямыгъэкӏуэдыну, мис ар ягъэщӏэрэщӏэжыну яужь итуращи, мис апхуэдэу дэри дгъэлъэгъуэну ипэкӏи Ди лъэпкъым яхузэфӏэкӏыу щытар, дахагъ ящӏу щытахэр, зэрахьэ хьэпшыпу щытахэр, мис ахэр япэ дыдэу аращ сфӏэгъэщӏэгъуэныр. Уи къуэш Залымрэ уэрэ Къулъкъужын дэт художественнэ еджапӏэм фыкӏуэурэ абы щеджэ сабийхэм дерсхэр ивогъэӏэр. Абыхэм теухуауэ тӏэкӏу щыгъуазэ дыщӏ.
Къулъкъужын художественнэ еджапӏэм сабийхэр Ритэр, Къуж Ритэр, Ар директору абы дригъэблэгъауэ щыта сабийхэр тхуэвгъасэ, жери. Сабий гъэщӏэгъуэн куэд щыӏэщ. Яфӏэгъэщӏэгъуэну, лэжьыгъэхэр я щхьэ къамыӏэту елэжьу, зэрыхуейм хуэдэу елэжьыну щыӏэт абымкӏи. Япэхэм щыгъуэ мастерскойм къакӏуэурэ зыгуэрурэ мисауэдурэ дадэӏэпыкъуащ. Адэкӏэ хуэмурэ дэ дыкӏуэурэ, мис иджысту къыздэсым Залымрэ сэрэ Докӏуэ, тхьэмахуэм зэ-тӏэу докӏуэ выставкэхэм яшэр. Республикэм зыкъомрэ къахьа, мыкӏэ Урысеймкӏэ куэд мыщӏу Москва кӏуэри первэ зыплӏытху къахьа. Иджы тхьэмахуэ ипэ Севастополь щыӏауэ къэкӏуэжа, абыи первэ защӏэ къахьау ауэдэу я лэжьыгъэхэр яфӏэгъэщӏэгъуэну Модэ, дауэ, мы сабийхэм зэращӏыфыр жаӏэу мис ауэдурэ ящӏ. Дэри ди гуапэ мэхъу яфӏэгъэщӏэгъуэну зэрыщытыр, иджыри сабий нэхъыбэ къыхыхьауэ щытами, нэхъ ди гуапэж хъунут. Алыхьым жиӏэм, нэхъыбэ хъуурэ макӏуэ сабийхэри, япэу едгъэджахэм, мы гъэм пщыкӏузанэ классым кӏуауэ къаухын хуейуэ щытщ, къаухыу щытым, тыншу а специальностым теухуауэ тыншу еджапӏэхэми къащтэнущ.
Зэрэ-тӏорэ уэри и гугъу пщӏа, сэри и гугъу сщӏа, ауэ иджыпсту уи гъэсакӏуэу щытыр нэхъ къыбдэӏэпыкъу Тумэ Залым теухуауэ нобэ къыдэплъхэр тӏэкӏу нэхъ щыгъуазэ пщӏауэ щытатэмэ ди гуапэт.
Залым япэ дыдэу мис мы еджапӏэм къыщызуххэм ирихьэлӏэу дипломнэм щыгъуэ сечэнджэщу щыта срихьэлӏэурэ. Союзым куэд щӏауэ хэтщ, Залыми Москвакӏи, Италиемкӏи, лэжьыгъэ зыкъоми щигъэлъагъуурэ ауэдурэ щытурати, абы япэ дыдэу сыхудэплъейуэ щӏэздза. И лэжьыгъэхэм сыкӏэлъыплъу, интернетхэмкӏэ сеплъу, си унагъуэмкӏи себлагъэурэ куэд къызжиӏащ, куэди къызигъэщӏащ. Нобэри къыздэсым сыбгъэдэсу щысщи, махуэ къэс зыгуэр сщӏыну щытым, мы хэзмыщӏыкӏ зыгуэру щытым, Залым щысщи, сеупщӏу ара. Абы сэ къыщынэмыщӏауэ гу лъызотэ, мыдей махуэ къэс зэгъусэу дыздолажьэ зыгуэрри, мы ӏэщӏагъэм теухуауэ, Сирием къикӏыжаурэ зыгуэрурэ яфӏэгъэщӏэгъуэну цӏыху къыщӏыхьа нэужь, е елэжьыну хуейуэ езыхэми зыгуэр къащӏэну хуейуэ зыгуэр къыӏухьа нэужь, Икъукӏэ ӏэмал зэриӏэкӏэ зыми хьэуэ жриӏэм, псоми дэӏэпыкъуэгъушхуэ яхуохъу. Сэ си ӏэщӏагъэм теухуауэ нобэ къыздэсым дэӏэпыкъуэгъу къысхуэхъури ара. Я нэхъыжьыр Алыхьым хуигъэузыншэ, мис а цӏыхухэр зэригъэгуфӏэм уэду, и бын и гуфӏэгъуэ Алыхьым иригъэлъагъу, ауэду сехъуэхъуну сыхуейщ. Мис мы дызыщӏэс мастерскойри Союзымкӏэ къратау зригъэпэщыжауэ, абы псори зригъэпэщыжауэ дыщӏэсуращи, иу сыхуэарэзыщ, и лэжьыгъэхэр сытым деи сыхудэплъейуэ, и лэжьыгъэм сыкӏэлъыплъу уэду щытура. Ди нэтынэм и цӏэр псори дяпэкӏэщ. Уэри Тхьэм жиӏэу щытмэ, узыпэрыхьа ӏуэхум щӏэбдза къудейуэра, адэкӏи хъуэпсапӏэ гуэрхэр уиӏэ хъун, мис мыбы сэлъэӏэсарэт, мис мыр къызэхъулӏарэт жыпӏэу сыт щыӏэр? Япэ дыдэу сызыщӏэхъуэпсыр мис а хамэ къэралхэми псоми выставкэ нэхъыбэрэ дыкӏуэфу, мы ди лэжьыгъэр едгъэлъэгъуфрэ мы адыгэхэм я лэжьыгъэхэр сыту лэжьыгъэ хъарзынэхэр ящӏрэ жаӏэу моуэ жедгъэӏуфу, ди лэжьыгъэр, ди къару здынэсыр едгъэлъэгъуну дыхуей. Ди нэхъыжьхэм жаӏэж, ди адэшхуэхэм жаӏэж, сэ иджыри къыздэсым си адэшхуэм хъыбарыжьхэр жызогъэӏэж, уэрэдыжьхэр жызогъэӏэж сфӏэгъэщӏэгъуэну. Мис а уэрэдыжьхэм гъэщӏэгъуэн куэди къыхыбох. Мис ахэр ди щӏалэгъуалэм яфӏэгъэщӏэгъуэн хъуну сыхуейуэра.

Къыдэплъу хъуар щыгъуазэ фысщӏыну сыхуейт, псори ди япэкӏэщ жыхуиӏэ ди нэтыным рубрикэщӏэ Хэкум къэзыгъэзэжа щӏалэгъуалэм теухуауэ зэрыхэдгъэхьэр, Бланэр щалъху мэкӏуэж, аращ абы фӏэтщар. Нобэ ди япэ хьэщӏэщ Сыжажэхэ Уеил. Нэхъыфӏыжу. Цех. Цо. Уеил, япэрауэ фӏэхъус узох, нобэ къыдэплъхэр си гуапэт щыгъуазэ пщӏатэмэ, къэралым укъыздикӏыжам теухуауэ, уи сабиигъуэр зэрекӏуэкӏам теухуауэ. Упсо, сэри си гуапэ хъуащ, сэ сыкъыщалъхуар Сирием, Къуажэ Хъэнасир къуажэ и цӏэр акӏэ щыпсэуа си сабий зэманыгъуэр. Атӏанэ къалэм къэӏэпхъуащи, къалэм иджыри дыпсэуа, Алипо къалэра жыхуиӏэращи, акӏэ иджыри сыпсэуащ. Илъэс бжыгъэкӏэ мо зы илъэс пщыкӏух, пщыкӏуий апхуэдэу гуэр сыпсэуащ акӏэ Сирием.
Хэкум щымыпсэу адыгэ куэд щыӏэщ, ауэ япэ къэсым Хэкум къигъэзэжыну игу къихьэкъымэ. Уэ щхьэ уигу къихьат уи адэжьхэр здэпсэуауэ щыта щӏыналъэм къэбгъэзэжыну, ар сыт хуэдэ илъэсхэра къыщыхъуар? Ди адэшхуэхэм и таурыхъым теухуауэ къыджиӏэу щыта махуэ къэс, моуэ зы пщыхьэщхьэ гуэр апхуэдэу щыдэсхэм де, Абыхэм я зэманым дауэду зэрыпсэуахэщи, абы сэ си ядэшхуэр слъэгъуаӏым, сыкъыщалъхуам щыгъуэкӏэ. Абы и таурыхъхэм теухуауэ къызжиӏэу щытащ ди щӏыналъэр, ди адыгэ щӏыналъэр дауэду зэрыщытар, Зэрыщӏыналъэ дахэр, зэрыдунейр зэрыдахэ, адрейр модрейри, псори зэрыщытам хуэдэу къызжиӏэуращи, согупсыси, зысогупсыси, сохъуапсэри, абы слъагъуну пэрэ согупсысри, апхуэдэу гупсысэ сиӏат си си сабий зэманыгъуэмкӏэ, илъэс абы щыгъуэм пщыкӏутху. Си ныбжь щытащи, апхуэдэу къыджиӏэу щыта ди адэр, ди адэшхуэр и зэманым гъэм теухуауэ, дауэдэу зэрыпсэуахэщи. Арати, абы щыгъуэм апхуэдэ мурад сиӏащ, сыкӏуэну, сеплъыну, акӏэ нджыри Сирием школым деджа, акӏэ илъэс пщыкӏубл сыхъури, пщыкӏуий сыхъури, акӏэ университет сыщӏэмыхьэу, академие зыщӏыпӏэ сымыкӏуи, си ӏуэхур тэмам хъуатэкъым, абы щыгъуэм акӏэ Си адэр къызжиӏащ, ухуейуэ щытмэ, уи адэ щӏыналъэм укӏуэну, тӏэкӏу зыбгъэпсэхуну, узэплъыхьыну уигу ирихьу щыту щытмэ, акӏэ укъанэ хъунущ, жиӏащи, согупсысри, мис абы щыгъуэм абы теухуауи хъуну, сыт щӏэмыхъуну, жиӏа. Абы щыгъуэм, мис апхуэдэу сыкъэкӏуа. Хэкум сыт хуэдэ илъэсра къыщыбгъэзэжауэ щытар? Абы щыгъуэм япэ дыдэу сыкъэкӏуа. Сыкъэкӏуэжыпаӏым жысӏэну сыт? Ну, сыкъэкӏуэжыпа, апхуэдэу мурад сиӏащ, сыкъэкӏуэжыпыну минитӏрэ, минитӏрэ блырэ гъэм, абы щыгъэм. Си визэр илъэсщи, сызэплъыхьа, акӏэмыкӏэ соплъри, къэскӏухьа, дунейр сигу ирихьащ, си щӏыналъэри сигу ирихьащ, псори сигу ирихьащ, псори си гуапэ хъуащи, ауэ си ӏуэхур а тхылъымпӏэхэм теухуауэ хъуатэӏыми, къэзгъэзэжын хуеяти, къэзгъэзэжащ.
Иджыпсту сынодаӏуэри адыгэбзэр хъарзыну богъэбзэрабзэ, ар апхуэдэу адыгэбзэр фӏыуэ пщӏэн щхьэкӏэ сыт пщӏар? Ди адыгэбзэр Тхьэм и шыкуркӏэ дыхъумащ унагъуэм. Дэ ди къуажэ дыщыпсэуам Хъанасир къуажэр, а къуажэр Къэбэрдей къуажэ зэрыжаӏэмкӏэ, я нэхъыбэхэр Къэбэрдей дэсахэщи, пщӏа. Арати. Ну, бжьэдыгъури, шапсыгъури, адрей, абзахри, убыхри, зыри хэмытуи, Къэбэрдей къуажэ щхьэхуэ апхуэдэу диӏар Сирием мы зы закъуэра жыпӏэ хъунущи. Абы щыгъуэм мо ди Къэбэрдей къуажэр Хъанасир, я нэхъыбэхэр адыгэбзэкӏэ мэпсалъэ. Абы щыгъуэм дэ ди сабий зэманыгъуэмкӏэ абы щыгъуэм апхуэдэу унагъуэм драгъэсауэращи, апхуэдэу балигъ дыхъури, хуэм цӏыкӏуурэ-хуэм цӏыкӏуурэ Доплъри, адыгэбзэкӏэ допсалъэ Тхьэм и шыкуркӏэ. Ауэ етӏанэ хэкужьым сыкъэкӏуэжыпам щыгъуэкӏэ Тхьэм и шыкуркӏэ нэхъыфӏ сщӏа, си адыгэбзэр нэхъыфӏ сщӏащи, ар япэрауэ етӏуанэрауэ дэ ди лъэныкъуэмкӏэ, акӏэ Сирием, пщӏа, адыгэбзэкӏэ школым ягъаджэӏыми, ар дэ ди лъэныкъуэмкӏэ ӏуэхушышхуэ жыпӏэ хъунущ. Абы къикӏи пщӏа, сэ сытхэфу щытатэкъым, сыкъеджэфу щытатэкъым. Иджыпсту мыбдэ сыкъэкӏуэжыпащи, Тхьэм и шыкуркӏэ, хьэрфхэр зэзгъэщӏащ, хьэрфхэр зэрызэзгъэщӏам щхьэкӏэ сыкъоджэф, сотхэф, ауэ тэмэму дыдэкъым сытхэфыну, Тхьэм и шыкуркӏэ къызгурыӏуа псори, нэхъыфӏ хъуа. Ди адэжьхэм я хъыбархэм зэрыхэщыжымкӏэ, Хэкур дахэу, ӏэфӏу, ауэдэу фи нэгу къыщӏагъэхьэт, ауэ уи щхьэ илъа гупсысэмрэ уи гум илъа гупсысэмрэ укъэкӏуэжа нэужькӏэ плъэгъуамрэ зытехужауэ щыта хьэмэрэ зыгуэркӏэ зыщхьэщыкӏырэт ахэр? Пэжу хуеймэ, щхьэщидзуращ. Япэм сызэгупсыс, апхуэдэу си адэр Фи си адэшхуэр и таурыхъ зэманым теухауэ къыджиӏэу щытати, согупсыс сыту пэрэ мо ди щӏыналъэр зэрыщытыр дауэду, дунейр дауэ зэрыщытыр, цӏыхухэр дауэду зэрыщытыр, дауэду зэрыпсэухэри сеплъыну сыхуэ ӏей дыдэу сохъуапсэу щытати, апхуэдэу сыкъэкӏуэну, сеплъыну мурад сиӏэ ӏей дыдэуи. Сыкъэкӏуащ, сыкъэкӏуам щыгъуэкӏэ Дунейр дахэщ, зыжаӏам хуэдэу псори. Ауэ нэхъ си жагъуэ зэрыщӏам, си жагъуэ зэрыхъуам я цӏыхухэр, мыдэ я нэхъыбэхэр дауэду зэрыбжесӏэну хабзэм теухуауэ псэуӏым. Нэгъуэщӏ хабзэ хохьэ а унагъуэм, нэгъуэщӏыбзэ хохьэри, Я бзэр, я адыгэбзэр щыгъупщэуращи, ар абы щхьэкӏэ сэ си жагъуэ мэхъу. Япэ дыдэу сыкъэкӏуэжыпам щыгъуэкӏэ а зэманыгъуэм. Мис абы щыгъуэм апхуэдэу срихьэлӏащ ӏэджэ. Иджыри урысыбзэкӏэ сщӏэтэкъыми, гугъу сехьа. Езыри адыгэщ, сэри сыадыгэщ. Езыр урысыбзэкӏэ мэпсалъэ, сэ урысыбзэ къэсщӏакъым иджыри. Бзэ нэхъыбэ пщӏэмэ, лъэщу, хъарзынэщ, фӏы дыдэщ ар. Ауэ Уи бзэр ухъумэн хуейщ, адыгэбзэр уепсэлъэн хуейщ. Мис абдежым де си жагъуэ ӏей дыдэ хъуа. Уи унагъуэр иджыпсту Хэкум къигъэзэжауэ щыт хьэмэрэ иджыри Сириемкӏэ щыӏэрэ? Ди унагъуэхэр иджыпсту, дэ ди унагъуэхэр хэти Сирием щыпсэу иджыри къэс, хэти къэкӏуэжыпащ. Дэ ди унагъуэр щырыщ дохъу. Щӏалищрэ хъыджэбзищрэ, ди адэ-анэм дыкъытхэту, и дохъу. Арати, япэ дыдэу къэкӏуэжыпар си къуэш нэхъыжь Ахьмэд университетым, еджапӏэм къэкӏуауращи, иджыпсту илъэс пщыкӏутху хъуауэ щыӏэщ мыдэ. Етӏанэ сэ сыкъэкӏуа, сэ сыкъакӏуэри ар илъэсибгъу хъуа. Етӏанэ иджыпсту си адэ-си анэ Илъэсиплӏ етхуанэр хэхьауэ Тхьэм и шыкуркӏэ си адэ си анэр мыдэ си къуэш нэхъыжь Ахьмэди ари унагъуэщ щхьэгъусэ иӏэщ бын иӏэщи псори мыдэ дыщыпсэущ иджыри мазищ плӏы ипэ куэд хъуаӏым ар си къуэш нэхъыжь дыдэ Мухьэмэд Ари и унагъуэм ар щхьэгъусэ иӏэщ, бын иӏэщ. Аби куэд хъуакъым зэрыкъэкӏуэжыпа, Тхьэм и шыкуркӏэ. Адрей къэнэжахэр си шыпхъуищыр псори ари унагъуэщ. Ахэр псори бын унагъуэщи, Сирием къэнэжахэр сыт щхьэ жыпӏущтмэ, псори дэкӏуахэщи, псори щхьэгъусэ яӏэщ, бын яӏэщи, ахэр я ӏуэхур щхьэхуэу щытщ, щхьэгъусэ яӏэщи, щхьэгъусэр зэрыжиӏэм хуэдэу ищӏын хуейщ, и псалъэ едэӏуэн хуейщ. Ара зэрыщытын хуейр. Арати, и щхьэгъусэр къэкӏуэну щытмэ, зэгъусэу къэкӏуэну щыт, къэмыкӏуэну щытмэ, сэ зыри сщӏынукъым. И хэкум щагъэзэжкӏэ псоми нэхъ зыщышынэр мыбы къэкӏуэжа нэужькӏэ лэжьыгъэ ягъуэтыну, лэжьапӏэ ягъуэтыну, мис абы теухуауэ тӏэкӏу нэхъ тегузэвыхьу щытщ. Уэ, Налшык, иджыпсту сыт щыблэжьыр, сыт уи лэжьыгъэр?
Иджыпсту шхапӏэм тхэтщ, уей, пэжу хуеймэ,

Абы теухуауэ Астемыр псори бжесӏынщ, зыщытым хуэдэу апхуэдэу мурад сиӏэкъым зэи Сирием къэзгъэзэжыну, акӏэ щыпсэуну, зауэм иджыпсту щыӏущтмэ, щымыӏущтмэ къэзгъэзэжыну сыхуейкъым. Щӏыналъэр мис мыра ди адэжь щӏыналъэр мыращ, адыгэ щӏыналъэр, Мыдей ущыпсэун хуейщ, мыдей уи щӏыналъэр зэрыпхъумэн хуей, мис мыра абы щӏыналъэращ, уэ уадыгэу щытмэ, мис мы щӏыналъэр пхъумэн хуейращ, ара зыщытыр. Апхуэдэу мурад зэи сиӏэкъым, иджыри сиӏэнукъым, Тхьэм жиӏэмэ. Нтӏэ, иджыпсту мурад зэрыжыпӏащи, адэкӏэ уи гупсысэхэм теухуауэ сыноупщӏыну сыхуейт. Мурадхэм теухуауэ ди си шыпхъуищыр Си благъэхэр иджыпсту апхуэдэу мурад сиӏэщ, псори ахэр иджыпсту Сирием щыӏэхэщи, я нэхъыбэхэр пэжу хуеймэ зыщытыр аращ, си жагъуэ мэхъу, ахэр псори мо ди щӏыналъэм къагъэзэжу щытыщтмэ, нэхъ си гуапэ хъунущ, апхуэдэу мурад сиӏэщ, нэгъуэщӏ, нэгъуэщӏ ӏуэху зыри сызэгупсысым абы теухуауэ, нэгъуэщӏ, нэгъуэщӏ фӏэкӏэ зыри сызэгупсысым. Ахэр сдэӏэпыкъуну сыхуейуэращ, ара нэгъуэщӏ зыри зэгупсысым. А так Сэ мурад, сэ сызыхуейри ди лэжьыгъэр нэхъыбэ тщӏыну, щхьэгъусэ сиӏыну, бын сиӏыну нэхъыбэу, ди унагъуэр и ӏуэхур нэхъ тэмэм хъуну сыхуейуращи, аращ. Сирием а къэнэжахэ адыгэ ди лъэпкъэгъухэм ящыщу, ахэр ӏэджи соцӏыху, мурад яӏэу, къакӏуэжыпыну ди щӏыналъэри, ауэ я ӏуэхушхуэр абыхэм я лъэныкъуэм ахъшэращ, япэрауэ хэт ахъшэ иӏэ, хэт имыӏэ, я нэхъыбэхэр яӏэкъым, пэжу хуеймэ. Акӏэ Сирие щыпсэу адыгэхэр я нэхъыбэхэр, унагъуэхэр унагъуэшхуэщ, хэти унагъуэ хы, и, пщӏы. Ахэр дэӏэпыкъуну мурад Диӏэщ, ауэ дауэ дэ иджыри тщӏэкъыми, унагъуэр унагъуэшхуэщ, ахъшэшхуэ текӏуэдынущи, иджыри мыбыкӏэ къэсу щытыщтмэ, мыбыкӏэ я ӏуэхур тхылъымпӏэ зэрыпщӏын щхьэкӏэ, а тхылъымпӏэ зэрыпщӏын щхьэкӏэ временное проживание урысыбзэкӏэ бжызоӏэ, апхуэдэу зэрыщытыр мазиплӏ ипэ си къуэш нэхъыжь дыдэ Мухьэмэд и унагъуэм и гъусэу цӏыхуиплӏ мэхъу, ахэр къэкӏуэжыпахэщ, абы ахъшэ дапщэ ихьа сэ сощӏэ.